ayiwa an lamɛnbaaw an bɛ foli se aw bɛɛ lajɛlen ma sanga ni waati aw minnu tɛ sɛgɛn k'an lajɛ ayiwa a bɛ bɛlɛdugu tv jabarani kɔnɔ o studio de ye nin ye ayiwa an ni an ka ŋara dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye jeli sora ye a b'an fɛ an ka kumaso kɔnɔ yan bi

mali kɔnɔ mali kɔ kan a dugulen tɛ donc dinga ye filaw la dinga ka ca dɔɔni a ka ca dɔɔni yɛrɛ mhm.
donc bamanan bamanan ne ye bamananw ka dinga ye falu mara la bamanan duguba don n'i y'a fɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan mhm. a dugulen tɛ n wolola yen ka mɔ yen ayiwa ni an y'i wele kɛnɛ kan wala n'i ye anw sɔrɔ yan nɔ min kɔni ka d'anw ye n'anw ye ŋara de sɔrɔ a k'a yira anw na ŋara min don mhm. o tuma i t'i bila ye fila ni dɛbɛ la an k'a dɔn Ɛɛ o ɲininkali o diyara ne kojugu ɛɛ ne ye jeliden ye n bɔra jeli du kɔnɔ ɛɛ n fa ye jeli bala ye n fa ye jeli moribo ye n fa ye jeli jɛnfa sisɔgɔ ye n'i y'a fɔ mali kɔnɔ a dogon tɛ n ye tiɲɛ n mɔkɛ ye jeli karunga ye karunga tɔgɔ fila ɔ n tɔgɔ dan bɛ min yɛrɛ la n'o ye jeli ɲanankɔrɔ ye n'a fɔra a dogolen tɛ maa si la jeli ŋara tun don ale de tun bɛ bamanankamalen bila ɲɔgɔn na u bɛ funteniya u bɛ marifa ta ɲɔgɔn fɛ a bɛ tila k'u lasabali hmm. n tɔgɔ dan bɛ o jeli ɲanankɔrɔ la donc ne ye jeliden ye n bɔra jelidu kɔnɔ fayanfan ani bayanfan ɔ yala a yɛlɛla yiri min na yɛlɛna la wa i bɛ sigilen ma sen kɔrɔ a yɛlɛla yiri min kan n b'a nɔfɛ n yɛlɛna a kan n b'a fɛ ka tɛmɛ a na eh, n bɛ se ka min fɔ jatigiw ye mhm. jatigi cɛman n'a musoman farafinna ani farajɛla mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i ye jeli hango suraba kanubaga ye mhm. k'i ye jeli hango suraba jatigi ye alihamudulila n ye n yɛrɛ sɔrɔ bɛlɛdugu tv kɔnɔ bi donc k'a fɔ jatigi cɛman n'a musoman ye farafinna ni farajɛla bɛlɛdugu tv bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ donc n b'a ɲini n jatigiw fɛ farafinna ni farajɛla min se ye min ye a ka bɛlɛdugu tv dɛmɛ a ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o tuma nin ye n ka mesaji ye k'a fɔ n jatigi bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i ye jeli hango suraba kanu ba kelen man dɔgɔ ba tan man ca min seko ye min ye vraiment bɛlɛdugu tv o bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi donc n b'a fɛ ka o mesaji lanse jatigi cɛman n'a musoman ye ɛɛ telewisɔn in ye telewisɔn ye min ye bɛɛjɛ telewisɔn ye tiɲɛ don i y'a fɔ a tɔgɔ dalen don bɛlɛdugu la bɛlɛdugukaw b'u yɛrɛ y'a la nka telewisɔn in ye telewisɔn generalisi de ye n'o ye bɛɛjɛ telewisɔn ye ayiwa a bɛɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa de kama o kumana fɛ an bɛ min f'u ɲɛna u k'u jija ka dɛmɛ don an ma sanko baara in bɛ se ka kɛ ɲɛtaafɛn ye cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo kama jeli sora i nana an fɛ a diyara n ye ɔ nka n b'a fɛ i ka dɔɔnin fɔ jaralakaw kan n'o bɛ bɛn jaralakaw ye ne jatigiw ye hmm. ne ko ni bala mɔdenw don hmm. a fɔra ye ko jiri jara jiriba jara sankun jara ani weta don don jara cɛma bɛ kolobaw kara musoma bɛ sɛmɛbaw susu ko kɔnɛ tɛ kɛlɛ min na fɛlɛbolo kɔnɛmusoden tɛ kɛlɛ min na k'o ye fɛlɛbolo gansan ye hmm. ko n ma ni n ma n ma ni tanba daba n ma ni n ma n ma ni marifa daba ko da min tɛ kɛmɛ don o tɛ kɛmɛ tilancɛ to ɔ ko donso b'a yɛrɛ nɛgɛn dɛ hmm. n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn kungo kɔnɔ dankɔrɔba ye jara ye dɛ n'a kasira kungo kɔnɔ sogomisɛnninw bɛ taa o tuma ni ko n ka dɔ fɔ jaralakaw ma hmm. jarajamu hmm. a bɛnna jamu tan ani fila ma n ye min ɲɛɲini ka min kalan k'a dɔn jarajamu bɛnna jamu tan ani fila ma tan ani fila tan ani fila mɛ o jamu fana n'i k'i k'a fɛsɛfɛsɛ a fɔlɔfɔlɔ a bɛ f'o ma ko kɔntɛ kɔntɛ kɔntɛ nin yɔrɔ la n bi n porofite ka taa n jatigikɛ nɔfɛ n'o ye kande jara ne ko ne bala mɔden sama dansira den ani seku keyita den ani jaturu jara den fatimu jara cɛ ni basira tarawele cɛ hmm? a dalen bɛ espagne n'a ye message mɛn ko bɛlɛdugu tv bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin yɔrɔ la n bɛ taa nuguli bala mɔden nɔfɛ n'o ye bɔ jara ye a dalen bɛ itali cɔnta bɔ hmm? n jatigi don mhm. ɔ n'a ye nin mɛn ko bɛlɛdugu tv ko a bɛ gɛlɛya kɔnɔ jaralakaw kaɲi a kana digi tarawelelakaw la jamu min wuli a ka guri a kana digi tarawelelakaw la dɛ n'o tɛ oh. tarawelelakaw dɔn kosɛbɛ merci jeli sora ah. an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ah. i nana an ka kumaso kɔnɔ a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli se aw ma aw minnu ye waati ta ka nin waati nin lajɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman k'a yir'aw la k'a fɔ ni ala sɔnn'a ma ni ala m'an ka jɔnya jɔ an ni jeli sora an na ko wɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ min tɛ nin a dabɔli kun don ani an b'a daminɛ de la tan a ka d'an ye ka kobaw kɛ aw bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ min na aw ni ce aw k'an bɛn sisɔgɔ